Saludu a totus e benevènnidos a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una chistione chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas e nos cossizat puru carchi libru de lèghere.
In cada paisu o natzione de su mundu chi siat, ch'at artistas chi, sigomente an apertu andalas noas in s'arte e in sas iscolas artisticas de cussos logos, sun carculados diferentes dae sos ateros. Sun pionieris, amus a narrer, de una moda nova de fagher arte. Pensamus pro narrer a su chi at fattu Proust in su romanzu frantzesu, o a Kafka etotu, chi amus tratadu cudda die in s'àtera puntada, ma fintzas àteros, Lorca pro nàrrere in sa poesia ispagnola, Nazik Malaika in sa poesia àraba e Ibsen in su teatru norvegesu. In sa literatura sarda de sos ùrtimos chimbant'annos, a parrer meu, sos romanzos de Sergio Atzeni abarran una prenda de istile e de originalidade chi non tenet paragones meda, ca romanzos comente a Passavamo sulla terra leggeri, pro nde mentovar unu chi mi piaghet meda, eh, ammisturat sa traditzione orale sarda cun unu limbazu modernu e isperimentale. Za l'isco, m'azes a narrer chi Passavamo sulla terra leggeri est su prus mainstream, ma atteros romanzos suos puru non sun a mancu, ca, eh, si pensamus pro narrer a Il quinto passo è l'addio, Si podet narrer chi at barigadu un'immàgine folclòrica e immòbile de sa Sardinna, ca at contadu su logu suo, est a narrer sa tzitade de Casteddu, comente a una realtade istòrica, urbana, mediterrànea, cun sos trìbulos e cun sos problemas suos, atesu dae cudd'immàgine idealizada de sas biddas o de sas campagnas sardas. Po cumprender mezus s'importàntzia de Atzeni, ca non so espertu e nè apo istudiadu sos romanzos suos, Oe mi fatzu una resonada cun Giacomo Casti. Giacomo, eh, medas de bois l'an a connoschere, vivet in Sardinna e traballat in su mundu de sa literatura, de su teatru e de sa musica. Est regista e attore po Antas Teatro de Sant'Isparau, est istau in su diretivu de sa Fondatzione Giuseppe Dessì e at fundau s'assòtziu Chourmo, chi cada annu, dae prus de bint'annus a como, aparitzat su festival Marina Café Noir in Casteddu. Cun Giacomo Casti oe chistionamus de sa vida de Atzeni, de sa pitzinnia e zoventude sua e a pustis puru de sos romanzos, de sos temas chi tratan e de ite impatu ant tentu in sa leteratura sarda contemporànea. Tenide-bos contu e istentade-bos.

Tando Giacomo Casti oe est intradu a contannos a nos contare de un'argumentu chi m'agradat meda a macchiadura e chi est Sergio Atzeni, s'iscritore. Salude Giacomo e bene ite parimus?
Saludi Alessandro, e eh, naraus beni po, po, no, po non stentai tropu, ma dai, già non si lamentaus. Eia, s'importante est a istare bene, dai, s'importante so cuntentu meda chi apas atzetadu de benner a chistionare, so cuntentu meda chi eh, isterrimus custa chistione ca ca m'agradat e ca cherzo imparare puru ca paret gai ma apo letu sos libros de Sergio Atzeni e nd'apo arresonadu cun zente però sa beridade est chi no isco belle nudda. Non dd'isco proite cando chistionamus de, ma non deo e tue, ma in generale penso in su mundu, non mancu in Sardinna, in totue, cando chistionamus de unu de romanzos Sa zente bolet semper ischire chie dd'at iscritu e chie dd'at iscritu de inue fiat. Sa zente bolet ischire inube est naschidu s'iscritore, cando est naschidu, in ite familia est naschidu, ite istudios at fatu, ite triballos at fatu. Non dd'isco si est importante custa cosa, però namus chi est unu una cosa chi costumamus belle e totus e pro custu sa prima pregunta chi ti cherzo fagher est propriu custa, contanos chie fiat Sergio Atzeni prima de comintzare a arresonare de sos romanzos e de sos temas ma chie fiat issu, contanos sa vida sua, s'ischis carchi cosa puru de sa pitzinnia de cust'omine in ue in ue fiat creschidu e a pustis puru sos logos in ue at bividu e de sos traballos chi at fatu.
Est una bella chistione cussa de de si preguntai e circai de cumprendi si su logu innui unu scritori ma unu musicista puru est nasciu est determinanti o puru fondamentali po cumprendi su trabballu de u' artista sa calidadi sua e is acapius no ca poi tenit cun su mundu eh, geogràficu de innui eh, s'artista nd'arribat. Deu creu ca ei, ma fortzis, eh, cumenti nai, dda podeus negotziai puru custa chistioni, in su sensu ca ci funt autoris, scritoris o artistas aici mannus ca fortzis eh, ci dda faint a ndi sorigai su logu e su tempu insoru. Tocat nai sa beridadi però che po sa prus parti de de de de iscridoris deo creo che cumprendi de innui arribbant est su tempu, torru a nai, e su logu siat una cosa diaderus utili po nci circai de ddu cumprendi in profondidadi. Deu apu sempri pentzau ca no est ca ci siat una letura giusta e una sballiada de unu libru o de s'opera de u' autori. Creu diaderus ca dognunu de nosus tengat dogna dogna diritu de de si ddu scioberai, de si ddu scioberai propriu su gustu de su chi est ligiendi e de su chi est cumprendendi. Nau custu però, chena dudas, unu cumenti a Sergio Atzeni tui ddu podis cumprendi e ddu podis colloccai beni chi connoscis beni su tempus suu, poita deu apu sempri pentzau chi Atzeni siat u' scritori meda generatzionali e su logu suu. chi est sa Sardigna ma est massimamenti Casteddu, poita deu no nci arrannèsciu a pentzai a u' atru scridori chi at dedicau totu cussu tempu, e totu cussu tempu de calidadi, a contai Casteddu. Potzu aciungi subitu u' atra cosa, deu no seu ni biografu ne criticu de Sergiu Atzeni, deu forsi po, po chistionis appuntu anagraficas e, e de logu seu unu de, de is tantis ca, ca si funt, chi funt stètius influenzaus ligendiddus custu librus po su chi fait e cumenti atori, podeus nai, e cumenti autori, podeus nai, e cumenti organizadori e forsis ancora de prus cumenti a omini chi bivit in Casteddu. e candu circu de castiai a sa citadi, dda castiu eh, cun sa cumenti nai cun sa cunsapevolesa ca nc'est stetiu u' scritori diaderu dotau cumenti est stetiu Atzeni ca m'at agiudau a cumprendi su logu innui bivu, custa de seguru est sa cosa ca ddi depu a unu cumenti a Sergiu Atzeni e creu medas cumenti a mei su fatu ca sa vida de Atzeni est stetia aici crutza segundu mei dd'at no dd'at permitiu de scriri su libru chi fortzis iat a podit essi stetiu su libru de arragodai diaderus il suo Paese d'ombre, po si cumprendi, no? po chistionai de Giuseppe Dessì, o il suo Il giorno del giudizio. Cioè unu capolavoro, cheret narrer tue, chi mancari no est arribbau a a cumprire. Est opinione personali e est puru what if, no? cumenti narant is inglesus, cioè est una suppositzioni, però ti nau custu poita s'arrexonamentu miu est custu, po cumprendi sa callidadi sa cumplessidadi e sa richesa de Sergiu Atzeni no c'est unu libru sceti, podi nai, custu est su libru de de Atzeni. Deu sciu ca meda genti pentzat a passavamo sulla terra leggeri, segundu mei po cumprendi beni Atzeni est cumenti chi tui depas cunsiderai e l'Apologo e il figlio di Bakunin e il quinto passo e passavamo fintzas a bellas mariposas cumenti parti de sa propriu opera a diaderus no est sceti una vezzosidadi deu creu diaderu ca fiat traballendi in d'unu tretu meda bellu meda interessanti linguisticamenti sa cosa prus interessanti forsi est bellas mariposas cumenti a struttura po su gustu miu funt is primus dus librus Su prus biogràficu est de seguru il quinto passo è l'addio, Passavamo est su prus ambitziosu de seguru e de de de ndi torrai a pillu u' epica chi no esistit, chi est istoricamenti atendibili fintzas a pagina due, naraus, ma est potenti, si bit fortzis poita in Sardigna nci fiat bisòngiu de u' libru de aici in cuss'annus. Seus chistionendi de, po cumenti dda biu deu, de òmi de Casteddu. Nàsciu in Cabuterra, no in Carloforte, in Carloforte morit, nàscit in Cabuterra poita sa mama in cudd'època, in su cincuantadus, fiat traballendi cumenti a levadora in Cabuterra, ma poi ndi torrat subitu in Casteddu. Issu, fintzas a candu no si nd'est andau de sa Sardigna, at bìviu sempri in Casteddu, tranni. dus annus sempri po su traballu de sa mama ca fia torra a nai ostetrica levadora fiat andada cumenti a levadora in Orgosolo candu issu tenia doxi trexi fortzis finzas a giai a cuatordixi annus cuss'annus in effetti po atzeni funt stetius meda formativus poita at biviu u'atra Sardigna e dda bivia in cumenti nai candu si fiat fadendi de piciocheddu piciocu no funt annus formativus cuddu tipu de Sardigna cuddu tipu de cumenti nai aria ca at respirau in Orgosolo est stetia de importu po issu cussu e. Cantus annus teniat candu fiat in Orgosolo? Ti d'apu nau doxi trexi annus no de prus creu chi apia fatu forsi is ultimas dus annus de de iscolas medias e poi nd'est torrau in Casteddu però cun d'una esperienzia prutostu ruda no? de u'atru tipu de ita, poi Orgosolo de cuss'annus gei no fiat mancu Oxford, insoma, fiat unu logu in cui. Si est naschidu in su chimbantaduus, semus semus faeddandi sessantabattor, sessantachimbbe, si, si, ma infatti si. Issu at tentiu sempri a a mantenniu in su tempu amiganzias in Orgosolo, issu tenia ottimus rapportus cun Peppino Marotto, Est stètia una figura manna in Orgosolo. Poi deu ca seu sparadesu tengu puru su u pagheddu de su mitu de Orgosolo poita impara Santu Sparau est stètiu su logu de su muralismu e nci funt stètius in totu is annus setanta cun genti meda prus manna de mei influentzas reciprocas e e insoma sceu totu ita simbolicamenti puru Orgosolo abarrat u logu forti de Sardigna. Custu de siguru dd'acutu

de is giovani comunistas de de Casteddu, su babbu puru, Licio Atzeni, est stetiu una figura manna. Licio Atzeni fiat u guspinesu sindacalista de cuddus a calloni tambudus, cumenti si narat tecnicamenti, e tenia e tenia acapius fortis cun totu su mondu de su de su comunismu sardu, chi fiat una machina forti, in is annus setanta, annus otanta Issu ndi benit de cuddu, de cuddu tretu, de cuddu arrastu. Poi ddu segat puru malamenti, po, po is frustrazionis suas, po, po, poita est fillu de una generatzioni ca creit meda in cuddu mundu e poi arribant is annus otanta e si nd'agatant ca su mundu est sempri prus complicau de cumenti ddu pentzaus nosus e in cussus annus a mitadi de is annus otanta issu decidit de segai totu e de lassai podeus nai filla e mulleri in Casteddu mancai at tentiu sempri unu raportu bellissimu in su tempus e de ingui partit una esistenza errabonda de una dexina de annus in cui a pagu a pagu ci da faidi a essi connotu cumenti a scrittori. e poi ndi morrit ca nca tenit cuarantatres annus. E custa est sa biografia po cumenti dd'apu sempri pentzada deu. Eia, gràtzias.
Duncas, apu imparau sa sa prima cosa chi no ischia supra Sergio Atzeni, primu chi issu at sempri bividu in Casteddu, prima de totus chi fiat de Casteddu, e custa cosa de Capoterra, barra Carloforte, barra Orgosolo, sun parentesis podimus narrer annos, una paja 'e annos, però poi torrava semper a Casteddu, e poi chi at semper bividu in Casteddu e chi finzas s'opera sua, comente mi ses nande, fiat un'opera casteddarza, podimus narrer, si biet s'influenza de sa tzitade supra s'opera sua, e poi tue mi ses nande s'influenza de s'opera sua finzas supra sa tzitade 'e Casteddu, ca est unu iscritore chi at cambiadu poi, nde chistionamus, chi at cambiadu sa letteratura sarda. Ascurta, semper sighende de sa biografia sua Issu cando at comintzadu a iscrìere e a publicare puru, a ti dda mentas? Po cantu nd'isciu deo, de sempri, in su sensu ca prima femus narendi fiat una figura brillanti in su mundu politicu de is giovanus de Casteddu, Ma fiat una figura brillanti poita fiat s'est fatu connosci de subitu cumenti una pinna bona meda, scriiat de subitu. Deu creu ca su primu petzu giornalisticu dd'at fatu a cuatordixi annus e sciu puru custu ca finzas a binticincu-trinta su chi pentzat de fai in sa vida issu fiat su giornalista. Ah. Custu tenia cumenti obietivu, poita at sempri fatu cussu. In cancuna manera deu creu ca brintat a, a dopiu passagiu s'idea de fai su scritori. Est una manera puru po circai de, de, de distillai is frustrazionis de sa professioni giornalistica, poita issu teniat ambizionis, issu fia, cumenti a nai, consapevole de, de su potenziali chi tenia. puru poita genti meda ddu considerat a pramu de manu, no? Fiat unu omi arrispetau cumenti a cumenti a giovanu intelletuali. Circat de fai in su quinto passo è l'addio. Issu chistionat, est puru biograficu cussu libru, no sciu chi chi ti dd'arragodas, nc'esti Eia. to- Ruggero Gunale chi fait custu concorso rai, totu cussu est biograficu, est sa vida de Atzeni. Issu ci fiat abarrau mali meda de no essi binciu cuddu cuncursu. poita fia cunvintu ca fia, e deo creo a raxoni, ca fia su prus meritevole. Certu chi si ddu meressiat, però est abarrau gai. Custa traietòria, si cheres, custu de comintzare giornalista, fintzas a pitzinnu meda e dae sa pitzinnia iscriende po sos giornales e Dd'apo biu fintzas in un'àteru argomentu chi amus tocau in su podcast e chi est sa vida 'e Gramsci, ca issu puru candu si ch'est tramudadu a Casteddu podiat tènnere deghe e ot'annos, deghe e noe annos, ma fortzis puru prima de tramudare a Casteddu mandabat artìculos a s'Unione Sarda giai tipu in su millenovientos deghe, millenovientos ùndighi e mi paret unu bellu parallelu, poi custa zente chi comintzat a iscrìere a pitzinnu meda si biet chi iscriet ca l'agradat ma iscriet finzas ca comente as nadu tue at cumpresu chi est bravu e at cumpresu chi at puru sa capacidade de iscriere, no est pro totus infattis, duncas sa risposta a sa pregunta est chi si, at semper iscritu e siat comente giornalista e apuntu comente romanzos. Su primu romanzu suo in cale annu essit?
Chi m'arragodu beni in s'ottantases, l'apologo del giudice bandito. Tocat a nai ca prima nci fiat stètiu o Fiabe sarde su traballu chi at fatu cun Rossana Copez, ca fiat sa mulleri. Sa muzere. Iant fatu unu traballu bonu e de importu. Iant pigau custu repertoriu, naraus, etnogràficu ca nci fiat in s'Universidadi de Casteddu, de contus, mi parit unu certu Buttiglioni, Buttiglioni chi at fatu unu traballu de cernita de contus e contixeddus de Sardigna, iat mandau cumenti nai traballadoris a ndi recuperai contus e contixeddus ca a issu srebiant, srebiant non tanti de unu puntu de vista cumenti nai leteràriu o e nimmancu delle tradizioni popolari, ddi srebiat de u puntu de vista linguìsticu. Issu iat fatu u traballu de mapatura linguìstica. Su fatu però est ca custu contus fiant bellus, fiant bous, fiant rapresentativus, seu chistionendi de contus de contus e contixeddus po pipius o cuddus ca naramus de forredda, de foghile no mancai po spantai is pipieddus a piticus, cuddu tipu de contus. E Rossana e Sergio ddus pigant, ddus traballant e ndi essit unu libru bellu ca est ligiu e appretzau oi puru. Una regollida de contixeddus, namus.
Fiabe sarde mi parit ca si tzerriat propriu, immoi non ah. ddu tengu a, a manu ma mi parit ca, ca su titulu fiat cussu. Chi m'arragodu beni est sa prima operatzioni editoriali cun d'u editori seriu in cui ndi essit su nomi de Sergio Atzeni. Poi passant una pariga di annus e Sellerio, ca eh, a mitadi de is annus otanta fiat giai u editori ca si fiat fadendusì connosci, eh, in sa figura de Elvira Sellerio, chi fiat sa, sa editrice, ligit custu manuscritu chi custu Sergiu Atzeni ddi at mandau, custu piciocu de, de, de trint'annus, e, e ddi narat, custu mi praxit, custu ddu, ddu publicaus. E de ingui inghitzat s'aventura editoriali nazionali italiana de Sergiu Atzeni.
Mm. Est bellu su chi as nau innantis candu amus comintzau s'arresonada, est su chi at iscritu Sergiu Atzeni, s' unu batoro o chimbe romanzos chi però los podes puru legher comente a un'opera unica e b'at unu ligamene intra totu custos libros intra totu custos romanzos est bella custa cosa e e po cussu ti cherzo fagher un'attera pregunta cal est su ligamene intra custos romanzos ma finzas cales sun sos temas chi accattamus o su tema si boles o sos temas chi accattamus in sos romanzos suos E in prus fintzas ite nde pessas tue de custu tema o de custos temas e poite t'agradan, poite ti praxint sos temas de de is romanzos de Sergiu Atzeni? E funt una bella pariga 'e preguntas, fortzis podeus incumintzai de s'ùrtima, ti potzu nai poita de piticu cando femu piciocu de bint'annus emu lìgiu po sa primu binti o bintidus annus, emu lìgiu sa primu 'orta Apologo del Giudice Bandito, poita mi fiat praxu meda e de ingui apu sighiu, apu circau de ligi totu su chi mi capitàt a manu. E' su fatu ca po sa primu 'orta sa literadura sarda, chi deu conoscemu giai prima cumenti a totus, Dessì, Deledda, Satta, mi chistionàt de àteru. Po sa primu 'orta u' autori mi pariat ca cumenti nai, teniat su propriu gustu miu po is cosas, poita ci apu ligiu aintru e sigu a ligi aintru de su mundu de Atzeni, su cinema, su fumettu, sa musica, u certu tipu de strutturas narrativas sghembas, podeu nai no, u pagheddu a movimentu. Ca, ca deu, ca, ca, ca, ca, ca seu fillu de u'atra generatzioni uh, arrispetu a cussa de de Atzeni, tengu fortzis ancora de prus a pitzu miu, poita e, e in sa formatzioni mia, ma est cussa generatzioni, podeus nai, ca at arregallau a sa mia cuddu tipu de esperientzias. Ligendiddu, mi pariat ca totu cussu chi a mi praxiat, praxiat a cuddu scritori puru. e ancora de prus forsi fiat su fatu ca, ca, ca contàt logus ca deu conoscemu, poita chi tui ambientas una storia in su 1492 in Casteddu, in Casteddu 'e Susu, deu cuddus logus ddus connosciu, sciu cumenti a collocai cussu mundu e cussa cosa candu femu piciocu m'est praxia meda, m'est partu propriu sa sa cosa giusta po me, poi deu benemu de su punk in calincuna manera, insomma sa sa su mundu culturali de formatzioni miu est acapiau meda a sa musica e a su punk e immoi est u' pagheddu u' giogu de fueddus, però ti pozzu nai in calincuna manera deu ci agatamu calincuna cosa de punk in cuddu tipu de scrittura. E po cussu ti nau, mi pariat ca mi chistionat diaderus cudda cosa, poi ci fiat un'idea de sociedadi ca ca fiat e est sa mia puru, c'est una sorta de, cumenti nai, cantu de is poburus in su traballu sou, cantu de, de, de sa genti de, de, de s'arruga. In su primu libru tui ddu intendis meda, no? O, o su mancu, deu m'arragodu ca custa cosa deu intendia, custa lotta al potere, e custa cosa mi praxiat meda e mi praxit oi. E mi praxit ca ci siat in is librus chi, Ca deu ligiu custu tipu de atitudine. Est custu su ligamene chi tue acatas intra totu sos romanzos suos? In cancua manera deu emu a nai ca ei. Poi ci funt atras cosas puru, certu, custa segundu mei est una cosa chi no si podit mai, cumenti nai, sciolli cun siguresa. Eia, eia. Nosu eus inghitzau s'arrexonamentu, tue as fatu una pregunta futa, uh, chistionendi a pitzu de sa chistioni uh, geogràfica. Atzeni teniat cumenti obietivu, unu de is obietivus fiat cussu de contai sa Sardigna, no sceti de Casteddu, issu dd'at nau, est stetia giai una dichiaratzioni de traballu, fortzis puru, mm, cumenti nai, eh, ironica in cuancua manera, ma deu creu puru cun cancua beridadi, cioè su fatu, issu narat chi, mm, chi ap'a tenni su tempus ap'a circai de contai dogniu logu de Sardigna dognia genti de Sardigna naturalmenti e chi cazzu du podis fai nisciunu du podis fai poita su tempus est su chi est s'idea però fiat fiat brillanti e partiat segundu mei de ua evidenzia cioè su fatu ca sa Sardigna est pagu contada mancai in is urtimus annus u pagheddu podeus nai ca is cosas funt cambiadas ma fintzas a is annus noranta Custa stagioni de, de contadoris fiat prus, ancora prus orali, fiat ancora prus omerica, fiat prus legada mancai a su mondu de, de sa cantada o de s'improvisazioni poetica, ca funt mondus, mundus ca deu connosciu prus pagu, poita geograficamenti, deu ca seu campidanesu e casteddaiu non fant parti in, in d'una manera aici forti de de s'esperièntzia mia. Ti naro fintzas un'àtera cosa, so cioè so resonende cun tegus so puru pensende a su chi ses nande, est bellu chi tue lu bias comente a un'iscritore casteddarzu no, eo no apo mai pensadu, poi leghende sos romanzos tue mescamente bellas bellas scusami, il quinto passo è l'addio ma fintzas bellas mariposas bi acatas meda sa tzitade de Casteddu, però potzo narrer essende chi su primu libru chi apo letu est Passavamo sulla terra leggeri E l'apo letu fintzas a a forsis a degheott'annos o deghenov'annos cun d'un'ispiritu, ti naro chentza faulas, cun d'un'ispiritu indipendentista e cun d'un'ispiritu fintzas radicale no, ca a cuss'edade ses radicale comunque in su in su pensamentu politicu e fintzas in su in totu su chi faghes a sa fine e l'apo bidu fintzas anzis meda comente a un'iscritore sardu ma de totu sa Sardinna, si custa fiat s'ambitzione sua no de contare totu sa Sardinna segundu me est resessiu a lu faghere cun Passavamo sulla terra leggeri prus de atteros romanzos ca poi depes ponner puru in mesu comente t'apo nadu sa lettura mea no ego comente apo leadu in manos custu libru cun custa idea, cioè ischinde fintzas dae prima de lu comintzare chi mi dd'aiat cussizadu zente indipendentista custu romanzu, non fiat de badas, però segundu me est resessiu in custu a namus a che chirare s'ambitzione sua no a a dessindire custu custu discorsu de contamus sa Sardinna, chi eo apo acatadu totu sa Sardinna in in cussu romanzu e penso in medas atteros puru, poi dipendet puru da sa pessone da pessone a pessone pro custu colamus a un'attera pregunta chi est finzas custa acappiada a sa chi t'apo fattu chi t'apo fattu como chi est mancari paret una pregunta iscontada namus no una una pregunta retorica però ti dda fatzo etotu chi est Sos libros de Atzeni e in custu lu podimus puru acapiare a su cinema sardu bolende no ca in un'atera puntada amus arresonadu de cinema cun Tore Cubeddu e Tore Cubeddu narat in sos annos novanta e duamiza b'est istada sa nouvelle vague de su cinema sardu no zente chi at contadu sa Sardinna a una manera completamente nova però finzas in sa letteratura so biende chi sos annos sun cussos a sa fine pagu prus o mancu sos libros de Sergio Atzeni an apertu un'andela nova in sa leteratura sarda, no, e chi a pustis de issu est cambiadu totu, ma de aici a beru est, tue a beru cunsideras chi est unu un'andela noa, una cosa chi at segau, no, entre unu innantis e a pustis, a pustis de Sergio Atzeni est cambiadu, non ca issu at publicadu sos romanzos suos, ma fintzas ca atera zente poi chi ddos at lìgios e chi est istadu influenzadu a sa fine at cambiadu sa manera 'e iscrìere Custa puru est una chistioni ca m'est capitau prus de una 'orta de arremuginai a sou o de ciaciarrai cun atra genti est vulgata meda connota s'idea ca esistat unu prima e dopo Sergio Atzeni deu pentzu ca sia apropriada cumenti nai a utilizzai su trabballu de Atzeni unu pagheddu cumenti a logu geograficu letterariu sardu arrexonendi immoi ca appuntu seus a trint'annus ca Atzeni no c'è prus e teneus seus prus mannus de issu in calincuna manera deu de seguru fortzis podeus aciungi u' atra cosa puru pentzendi a a s'importu, s'importu est stetiu mannu. Deu creu chi siat stetiu, in italianu naraus l'uomo giusto al momento giusto. No 'ollu nai ca chi no fiat stetiu issu ci fiat stetiu cancun'atru. 'ollu nai però che ci funti totu ua serie de elementus. ca faint pensai chi issu est stètiu su scritori perfetu in Sardigna in cuddu momentu po podi fai fai s'upgrade a sa leteratura sarda po chistionis generatzionalis de de fortuna editoriali poita tocat a nai cussu puru cioè issu est stètiu bravu ma in cancuna manera afortunau puru, poita su talentu suu a unu certu puntu est stetiu connotu. Podit capitai puru in sa vida ca tui siast bravu meda ma ca po po po una cosa o po s'atra no arribbas a innui mancai iast a depi spundi, ma sa vida est custa. In cancuna manera podeus nai ca sa vida est stetia marigosa cun cun Sergio Atzeni, poita custa custa custa vida sua s'est frimmada ca ca fiat piciocu de pagu prus de cuarant'annus bai e circa ita si podiat arregallai ancora u scridori cumenti a issu poita puru deu pentzu sempri ca po cumenti dda biu deu sa massima possibilidadi de u scritori a diferentzia de atru tipu de artistas po su gustu miu si collocat candu u scridori est in mesu a is cuaranta sessant'annus, poita as acumulau s'esperientzia suficienti po po po nd'essi biu de de mundu e tenis ancora is energias mancai po po ti ponni in giogu cun operatzionis mannas, stratificadas e de custu puntu de vista Passavamo sulla terra leggeri est u' operatzioni stravanada de grandu cumplessidadi, de grandu gustu, de grandu callidadi. Uh, prima uh, tui fiast uh, arraxonendi e fiast narendumi cantu est stetiu de importu custu libru in sa vida tua. Deu de, seu consapevoli de custu. Nd'eus chistionau meda cun d'una amiga mia stimada, ca non c'è prus, ca uh, connoscis, iast connotu tui puru, de siguru, chi fiat Michela Murgia. ca fiat una grande appassionada de Sergio Atzeni. Ma dd'ischis chi fias fiat narende sos barant'annos, acumulare esperientzia, can prima de comintzare a iscrìere carchi cosa e fia pensende propriu a issa, no no dd'apo nau e poi dda dd'as mentovada tue, però eo fia pensende propriu a issa ca apo nau, fintzas issa a sos trintachimbe trintases annos at bogau propriu su menzu romanzu suo no, chi po mene acabat sempre S'Acabadora

moviat e utilizamu e sa literadura e sa politica po circai de cumprendi cumenti dda pentzaus nosu sardus po po dda nai crutza e po dda fai semplificada meda e issa m'arregordu ca m'iat nau no tenis s'idea de cantu amigus indipendentistas m'ant nau ca si funt fatus indipendentistas dopu a essi lìgiu cuddu libru. E deu dda cumprendu custa cosa, no seu mai arribbau a nai o a pentzai diaderus ca Atzeni fessit u' indipendentista ante litteram, no in su sensu rispettu a s'indipendentismu duepunto zero de is annus duamilla. Issu no dd'at bìviu cussu mundu, podeus fai totu is cungeturas chi obeus. Deu ddu biu prus a intru de una visioni polìtica meda particolari a Atzeni, de unu tipu prus libertàriu, poi nc'est s'elementu catòlicu, cristianu in sa vida sua, poita a u' certu puntu issu serrat cun su mundu comunista ja apu nau prima ca, ca issu fiat familia. fillu de, de cussu mundu, nc'est una definitzioni icastica ca issu donat de, de sa persona sua in unu librixeddu fatu po u'amigu in is annus, primus annus noranta, narat, calincuna cosa come Sergio Atzeni, cagliaritano, quarantenne, anarchico e bagamundu. No no custu est s'arraxonamentu, cioè sa, sa chistioni politica est una bella chistioni aintru de eh, su traballu de, de Atzeni, ma no est mai stetiu una cosa eh, diaderu de importu po mei. Eia eia no, ma, ma fintzas po mene, ti nau sa beridade, eh, non penso, non penso de esser diventau indipendentista ca apo letu Passavamo sulla terra leggeri, so diventau fortzis prus indipendentista, semper a cudda edade, deghenoe, bint'annos, ca apo letu Passavamo sulla terra leggeri e andat bene. Non m'agradat, ti nau, personalmente, a nàrrere cosas tipu, eh no, at iscritu custu romanzu ca zughiat in conca una idea indipendentista, ca no penso, non penso, issu segundu 'e mene fiat unu a beru chi zughiat idea e e zughiat ambitzione manna comente iscritore e tue dd'as nadu e est zustu a ddu a ddu reconnoschere ca cheriat iscriere cosas de importu, cheriat iscriere cosas chi lassavan arrastu e chi lassavan e chi lassavan ideas in ziru in Sardinna ma finzas in su mundu, non ti chirmentighes chi Sergio Atzeni est istadu portadu in in medas limbas e Passavamo sulla terra leggeri etotu est istadu portadu fintzas in arabu no est una cosa de pagu importu custa cioè b'at unu professore chi est in Genova como ma chi prima traballavat in Casteddu e chi est cojuadu fintzas cun una sarda chi si dda letu e at detzisu de lu zirare in arabu est egizianu issu at detzisu de lu zirare in arabu cioè cheret narrer chi b'at in custu romanzu cosas de importu, ma non po sa Sardinna o po ca Giacomo Casti o Alessandro Columbu o Michela Murgia depint cumprendere chi sa Sardinna est una natzione, chi, cioè custas sunt cosigheddas a confrontu cun sa mannia e s'importantzia de unu romanzu comente a Passavamo sulla terra leggeri, segundu a mene, eh, poi no est gosi. Seu d'accordzu, seu d'accordzu.
Però nada nada meda zente narat chi b'at fintzas una narrativa sarda antiga chi issu at at segadu o chi chi issu at at cambiadu namus custa narrativa chi carcunu at zerriadu de s'iscraria dell'asfodelo pro sos chi non connoschen custa paraula E imbetzes una narrativa nova chi impitat una limba lirica, poetica, incherta propriu de aperrer sa literadura sarda a su mundu e fortzis no est de bada si Sergiu Atzeni dd'ant zirau in medas limbas e ca ripeto faeddat a su mundu, est ridutivu, poi nois comente sardos lu leghimus comente sardos, nos faghet diventare apassionados de s'istòria sarda, nos faghet diventare de una idea politica o de s'atera, però est a beru o fiat unu chi, chi chistionaiat a su mundu. Certu, e aciungu una cosa a cussu chi ses narendi, um, cussu libru ma, ma is atrus puru prima de, de Atzeni funt bellus e de importu e sighint a, cumenti nai, a, a fai innamorai eh, litoris de ogna tipu poita funt Librus de un'òmini ca fintzas a s'ùtima dì de sa vida sua at traballau a intru de is librus, no sceti de is librus suus, ma de is librus de is atrus, in su sensu ca in cussus annus, po si mantenni, Sergiu Atzeni, in s'ùtima parti de sa vida sua, fadiat su tradutori, nd'at traduxiu meda de librus, prus de unu crìticu narat ca. In cudda èpica sarda, ca in cancuna manera Atzeni s'inventat, nc'est su traballu de unu scritori ca si tzerriat Patrick Chamoiseau, ca fiat de un'ìsula caraibica, crèola, e Atzeni traducendi cuddu libru nd'iat fragau totu unu sciacu mannu de cosas ca, ca fiant afinis a su mundu suu, naraus chi at fatu u trapiantu de su chi at cumprendiu de s'epica inventada de Chamoiseau nei Caraibi aintru de su mundu sardu-mediterraneu. Custa est sa cosa chi podet fai mannu u' scritori est candu tenet sa cunsapevolesa ca su mundu est mannu e ca ci funt esperièntzias afinis e modus de contai ca tui podis pigai e potai in d'u' atru logu, mancai siat su tù, cumenti in su casu suu. E custa est una cosa bella meda, ma ddu podis fai sceti chi tui bivis aintru de is liburus, mi benit de nai.
Ma su ligame de cun s'America Latina, namus, ma est finzas po cacch'atera cosa, segundu mene, ca carcunu at nau chi s'istile de Sergio Atzeni fiat unu realismu magicu chi podimus assimizare a iscritores comente a Gabriel García Márquez, pro narrer chi poi est su prus famadu, su prus connotu comente realismu magicu. A beru a mene no no no m'aggradat meda custu paragone, ma tui ite nde pensas? Ah custa cosa s'acàpiat u' paghedda a su chi femu circhendi de de nai pagu ora fait, Atzeni ia ligiu meda e po trabballu fadia su traduttori, de siguru issu conoscia García Márquez, conoscia Alvaro Mutis conosciat totu totu is scrittoris mannus e de siguru fadendi cuddu traballu de de tradutzioni est brintau aintru s'officina de scritoris e nd'at furau su chi ddi srebiat e tui giai ddu scisi poi sa cosa prus nobili chi potzat fai u' artista est a ndi furai su chi ddi srebit de su mundu de is atrus deu dd'apu sempri pentzada diaici poita no est no est furai cussu est pigai su su chi ti srebit est un'atra cosa. Poi sa definitzioni de realismu magicu est est u' pagheddu troppu troppu restritiva, cioè cuddu tipu de magia segundu mei no po po po stai propriu a s'etimologia de is fueddus no è aici fo forti in su mundu de de Atzeni. de seguru nd'at pigau de de dogna logu, nd'at pigau puru de sa tradizioni sarda, issu m'arregordo in una bella intervista calincunu annu prima de morri dd'iant domandadu ma cali est s'influenzia prus manna de su Sergiu Atzeni iscritori, issu at nau, s'influenzia prus manna est tziu Paddori ca, ca fiat unu pagheddu una, cumenti nai, unu giogu, però fiat una manera po nai ca issu fiat beni consapevoli de de su mundu lette litterariu e in custu casu teatrali puru de sa Sardigna de su Noixentu. Beh, in custu casu tando colamus dae chie at influenzau a Atzeni a s'aterandhela, cioè chie est istau influenzau da Atzeni ca sena fagher lùmenes, ch'est iscrittores chi e iscritoras chi an copiadu a Sergiu Atzeni mancari o ti dda fatzo comente pregunta sena fagher lùmene sempre ma ca de iscritores e iscritoras chi an copiadu a Sergiu a Sergiu Atzeni segundu a tie mancari no esseren a tretu de capatzidade de conca propriu de ddu copiare?
Beh deu nominis ti ndi potzo fai poita apuntu e funt nominis de de personas ca mi funt amigas e chi connosciu beni e ca sciu perfetamenti ca Sergiu Atzeni po issus est stetiu una figura diaderu manna, ma de Francescu Abate a Michela Murgia, poita nd'apu chistionau in prus de un'ocasioni, cioè su traballu chi at fatu Atzeni est stetiu fondanti, no sceti po is scrittoris chi ndi funt arribbaus dopus, Ma in cancua manera, puru po is chi funt arribbaus cun issu, o prima puru, deu m'arregordu apu chistionau cun cun Sergiu Atzeni cun cun Giuliu Angioni, apu chistionau de de Sergiu Atzeni cun Marcello Fois e dognunu dognunu po is sfumaduras suas ddu considerat e ddu considerat u scrittori mannu, una figura ca c'est propriu, e poi po cust'arraxonamentu de chini dd'at copiau, cussu est u fueddu ca mi praxit prus pagu, mi praxit de prus pentzai a chini nd'at furau cancuna cosa ca ddis depiat e deu creu ca u scritori bravu cumenti a Francesco Abate de siguru in sa in su trabballu suu de cantori de Casteddu dd'at cunsiderau diaderus meda su trabballu de Atzeni poita est stetiu no tanti su primu ma su su prus àbbili a a ndi pigai tottu is tecnicas contemporaneas po contai u logu, torra nai in custu casu Casteddu, ca non fiat stettiu aici contau. Tui ddu scisi ca finzas a is annus noranta La città di Cagliari fiat pagu contada, fiat meda prus fàcile a contai su mundu pastorali o su mundu de is massajus. Tui pensa apuntu femus narendi prima, ma de Grazia Deledda a Giuseppe Dessì sa citadi e in particolari sa citadi de Casteddu parit ca non esistiat e inveci esistit. Est abberu, est abberu.
E custa è de seguru una cosa chi chi Atzeni at fatu prus de atrus est a ndi ponni custa cittadi aici manna aici bella aici cumplicada aici bagassa aintru de s'immaginariu de is de is littoris sardus e no sceti sardus
Eia, bellu. Ascurta, ti fatzu un'attera pariga 'e preguntasa e poi ti lasso ca ti so, ca semus illonghiande. Unu amigu meu m'at nau chi segundu a issu Bellas mariposasa no est finidu, est incumpretu comente romanzu, est una cosa chi issa iat comintzau chena l'acabbare, ma a beru est? Ite nde pensas? Cioè a issu li paret chi suni tres o battoro bozzasa però non sun finidasa.
custa chistioni dda apo intendiu deu puru prus de u'orta, su chi deu m'arragodu est chi issu dd'iat mandau in lettura a s'editore cosa sua in effetti po cumenti funtzionant custas cosas est probabbili ca fiat inghitzendi una dialetica cun s'editore po cust'operatzioni noa Poi però si nc'est posta sa morti in mesu e custa possibilidadi de sighì s'arrexonamentu, no, chi est normali, editori, editors, iscridoris fant unu traballu de triangolatzioni chi podit durai mesis puru e a borta ancora prus de mesis e in custu casu custa cosa s'est serrada però su gruppu Sellerio iat decidiu ca ndi balliat sa pena de ddu publicai cumenti esti e anti fatu beni poita custa cosa ca a mei mi surprendidi bellas mariposas chi esti de seguru minori cumenti cumenti a callidadi cumenti dda biu deu cunfrontada cun is romanzus primus Però, de unu puntu de vista linguìsticu, sa cosa prus frisca chi est stètia fata in Sardigna in cuss'annus. Sa genti s'est ammachiada, e deu so stètiu unu de cuddus piciocus, poita dd'apu lìgiu in su norantasesi cuddu libru, e, cumenti nai, no no no Fiat una cosa tropu bella, a biri cuddu tipu de iscritura ca ca podiat in mesu slang italianu, sardu, fantasticherias de s'autori e ci dda fadiat a ndi fai però un'operatzioni coesa, forti, cun custu contu de is periferias ca fiat friscu poeticu bellu de unu puntu de vista de una piciochedda cioè iat azzecau totu in cudda operazioni e mancai su contu chi tui ndi bogas sa lingua in cuddu in cuddu contixeddu non è chi ci siat meda meda ma sa cosa magnifica est ca issu iat inventau una lingua chi in calincuna manera giai esistiat, ma no iat ancora tentiu dignidadi leteraria, e po cussu ca cudd'opera est strabilianti. Fortzis su bellu est propriu cussu però pensande no chi propriu chi issu aiat inghitzau coment'as nau tue a arresonare cun su editore a proponner cambios e gai totu, e poi a dolu mannu si ch'est mortu, però est abbarrada una cosa chi mancari chi fiat a metade fiat origi mancari s'editore nd'aiat istetiu nau, ma custa limba cambiadda innoe non ponzas custa custu foeddu non ponzas custa custa limba casteddarza, poi non nd'ischimus no, est sempre what if comente fiat nande tue pagu ora faghe però però potzo aciungi una cosa Alessandro, però custa est una cosa chi potzo aciungi poita connosciu custu tipu de dinamicas eh, Sergio Atzeni cun cudda operazioni si fiat ponendi in d'u arrastu in d'unu tretu ca fiat cussu praticau de Camilleri infati is duus si praxiant si praxiant meda Camilleri e Atzeni mancai no si connosciant de persona ma si connosciant po traballu poita teniant su matessi editori Selleriu fia in cuddu momentu editori de unu e de s'atru e po cussu puru chi deu creo ca Selleriu castiàt cun curiosidadi custu piciocu Atzeni ca fia inventendi una lingua ca Camilleri fia movendi in cussa propriu in cuss'annus anzi non m'at a surprendi ca in su trabballu de Atzeni in calincuna manera ci fiat un'ispirazioni linguistica pigada de cuddu sicilianu inventau, podeus nai, ma, ma fatu puru de slang, de varianti linguisticas ca Camilleri fiat ponendi in giogu. E custu torrat a vantaggiu de su chi femus narendi prima ca Atzeni fiat u scritori eh, a intru de su mundu letterariu, ca, ca connosciat beni su chi si fiat movendi in cuddu momentu. E ma infattis cheriat torrare propriu a cussu, a su a su fattu chi fiat un'iscrittore, tue as nau chi liggiat meda, chi fiat traduttore puru, a sa fine si abbadias su cuntestu, abbadias puru su cuntestu de iscrittores chi scriein in italianu e est in cussos annos chi si cominzat a lassare unu pagu a palas custu custu italianu istandard, non solu in sa litteratura ma finzas in sos films, finzas in sa in sas telenovelas, in calisisiat cosa, sas limbas locales chi fortzis propriu a su in su momentu inue che las fimus perdende puru cominzan a intrare cominzan a tenner dignidade letteraria puru dignidade cinematografica e totu torramus sempre a su contu chi t'apo nau de sa nouvelle vague de su cinema sardu est in cue cominzan a essire filmis in sardu cioè Arcipelaghi de Giovanni Columbu Tutto torna Ballo a tre passi sun filmis inue b'est sa limba sarda belle in cada in cada issena a sa fine E Sergio Atzeni est fortzis in custu filone amus a narrer. Ascurta e un'atera pregunta amus chistionadu semper in sa puntada subra su cinema de zirare libros e de nde fagher filmis, de si legher unu romanzu unu e de narrer sciu ca bellu custu romanzu, est ispantosu a beru, nde faghimus unu filmi puru no. eh, ca eh, a sa fine penso chi siat, b'apat sempre custu istintu no in certa zente, penso chi chie at eh agantzadu Il nome della rosa e nd'at fatu unu filmi po mene est una persona maca, cioè depet tenner problemas mentales pro si pensare de pigare unu romanzu gai e de zirare ind unu filmi, eppuru nd'est essidu unu filmi chi a mie m'agradat a macchiadura su romanzu puru ma su filmi est bellu meda est bellu meda beru e amus arrexonadu de custa cosa cun Tore Cubeddu e semus arribbados a cumprender chi a bortas mancari unu podet tenner sa idea de zirare unu romanzu in filmi però non faghet non faghet bolet troppu dinare bolet troppu tempus bolet non non b'at non non b'est su tantu non non si faghet In sos in sos libros de Sergio Atzeni tenende, as tue fantasticande, sempre goi no a a imbentare cale podet esser unu romanzu de sos chi at iscrittu issu chi podimus zirare e nde fagher unu filmi. Eh est est una chistione spassiosa prus prus che prus che pratica. Beh Deu apu sempri pentzau ca Apologo del giudice bandito, su primu libru, cussu ambientau in sa Sardigna e in particolari in Casteddu de de is spagnolus de su millicuatrucentusnorantadus, iesti potenzialmenti u film perfettu a sa Robert Altman. Ddu tenis presenti Robert Altman? Eia, eia. Chi est u regista chi at fatu cosas mannas prus che totu in is annus setanta otanta noranta ci fiat unu film cumenti est ca si zerriat America oggi mi pari ci fiat Tom Waits puru cumenti atori e chi m'arregordu beni fiat u film ca nd'iat pigau Altman de contus de Raymond Carver bravu scritori americanu. Insomma, su chi, su chi, su chi fadiat Altman, po cumenti dda biu deu, e su chi at fatu Atzeni in su libru. In su sensu ca cuddu libru no tenit diaderus u, u protagonista. E cumenti chi sa telecamera inghitzat a. Sa telecamera dda teneus innoi ananti e bieus sa faci tua e sa faci mia ca seus chistionendi. Poi a u certu puntu tui ti atzas e andas a pigai su cafei e sa camera sighit a tui. ca pigas su cafei e in cussu momentu brintat mamma tua inguni e sa telecamera sighit sa su contu de de mamma tua e cussu libru de Atzeni è fattu in cudda manera si movit in sa in sa primu parti prus che totu e ti fait u' affrescu bellissimu de custa Sardigna ca no c'è prusu ma che c'è sempre, poita ci funt is arricus e is poberus, ci funt, c'è genti bona e ci funt is ladronis, ci funt feminas ca, ca s'arrangiant cumenti podint, ci funt feminas tosturrudas ca no timint a usai su corteddu, e insoma c'est u' mundu chi est su de oi e che issu at contau in d'una manera ca a mei mi praxit e de custa operatzioni m'affascinat s'idea de podi contai sa Sardigna de cincucentus anni fai, poita nosu teneu pagu contus cinematograficus de sa Sardigna de de su tempus passau e custu m'at m'at a praxi, certu s'at a podi fai operazioni de de custu tipu po Passavamo sulla terra leggeri, ma c'est tanti de cuddu dinai po fai u film de cuddu liburu, l'apologo forsi seu u pagheddu prus, una produzioni prus prus a tretu de de ghetare dinare dai ascurta nois e nois poi deo in custu podcast pedo sempre a sos ospites de cussizare carchi libru poi semus faeddande de libros a sa fine duncas sos libros chi cussizamus sun sos romanzos de Sergiu Atzeni a chie non los at lettos si ddos depet leghere e compiti a casa gai no depia leghere e Apologo Apologo del giudice bandito Bellas mariposas e Passavamo sulla terra leggeri il quinto passo è l'addio e fintzas sos contigheddos chi an nau, no, chi an fatu issi e sa muzere. Però a bortas b'at fintzas libros e non cherzo narrer libros supra s'opera de Sergiu Atzeni, però mancari atteru libru chi tue cheres cossizare a sos ospites ca ca ti praxinti, ca pensas chi podene azzudare sa zente finzas a cumprender tottu sa chistione de ite fiat sa Sardinna in cussos annos o ite fiat sa litteratura in cussos annos e si as carchi idea naramiddu si non ti benit a conca como in custu momentu non faghet nudda apustis tue mi imbias unu messaggiu e mi ddu naras e poi ti depo fagher un'urtima pregunta e poi acabamos. E is liburus funt duus chi m'at a praxi ca prus genti possibili ligessit, unu funt is scritti giornalistici de Sergiu Atzeni, unu traballu bellu diaderu e mannu de importu chi at fatu Gigliola Sulis, ca deu creu siat sa sa sa crìtica prus prus autorevoli chi teneus. Traballat traballat in Inghilterra e issa puru, in Leeds mi parit traballat eia. Bravu, esatamenti chi at fatu u' traballu de de de de raccolta de totu su chi at scritu ne ne is giornalis. Custu est u' libru e funt du dus librus, volume unu e volume due, diaderus utili no sceti po cumprendi cumenti nai su laboratoriu de innoi arribbat su traballu de scritori de Atzeni, ma puru po cumprendi sa Sardigna de is trasformazionis de is annus setanta e otanta. poita is primu cosa funt de sa fini de s'acabu de is annus sessanta fintzas a is annus noranta issu at sighiu sempri a scriri apitzus de is cuotidianus e de is rivistas e ndi essit in filigrana ua idea de Sardigna bella e sempri prus pagu connota poita biveus tempus diaderus diferentis rispettu a cussus ma seus fillus de cussus tempus e totu su chi est de cumprendi oi cussa est sa cosa prus giusta. E s'atru libru sempri est u'operatzioni fata de Giuseppe Marci, atru grandu, Giuseppe Marci e Gigliola Sulis creo ca seus d'accordiu pagheddu totus, funt is prus mannus conoscidoris de su traballu de Atzeni. Marci iat fatu u' traballu meda interessanti, iat publicau sa corrispondèntzia uh, epistolare tra Sergio Atzeni, candu fiat a fora de sa Sardigna, e Umberto Cardia. Umberto Cardia est stètiu una figura manna de cuddu partito comunista sardo, eh, ca, ca naraus ca fiat su mundu de, de, de su babbu de Sergio Atzeni, e de atrus, de, de genti chi at, chi at cumbatiu, chi at connotu Gramsci, po, po nai s'accappiu, poita seus chistionendi de sa generazione de mesu, tra Gramsci e Sergio Atzeni. Umberto Cardia est stètiu unu de is prus mannus e ddu cunsideràt u' paghedda fille-ànima a Sergiu Atzeni. E candu Sergiu Atzeni partit po is vagabundàgius in mesu a s'Europa, ddi mandàt però lìteras a Umberto Cardia e Umberto Cardia dd'arrispundìat. Nd'at pigau una bella parti de custu epistolàriu e nc'est unu libru ca mi parit ca si tzerrit pròpriu Caro Sergio, Carissimo Umberto. eh, chi est propriu su s'incipit no? de, de, de is literas chi si mandant, e donat custu puru elementus po cumprendi sa ricchesa, sa cumplessidadi e puru sa normalidadi, poita seus chistionendi de unu piciocu de trint'annus chi a unu certu puntu narat, ma deu ita ci fatzu innoi in Sardigna? Pigat e partit, cantu ndi connosceus a diaici? Fortzis tui puru, fortzis deu puru seus stetius cuddu tipu de piciocus in calincunu momentu de sa vida nosta, nudda de prus normali podeus nai no? Però est bellu a distantzia de tempu a rifleti puru ca cumenti s'est comportau genti prus manna de nosus, chi Ma mancai. fintzas, ti nau, fintzas po connoschi s'istória 'e sa Sardinna, per lo meno comenti at nau tue puru, e po connoschi s'istória 'e sa Sardinna de cussos annos, est mezus fortzis a comintzare da unu libru goi, ite si ite si naraian custos duos de ite arresonaiant in sas literas, A sa fine fintzas cando amus faeddadu de Gramsci in custu podcast amus faeddadu ovviamente de de su de su de sa idea politica de Gramsci de poita est connotu de poita est famadu però a sa fine unu, penso, e finzas si no est sardu finzas si no est mai istadu in Sardinna però cheret cumprender su sa idea de Gramsci si la depet legher sa biografia de Peppino Fiori e si dda depet lèghere de sos annos novanta in Sardinna, sos primos annos de su Noighentos in Sardinna cando issu falat a Casteddu e cioè custa est propriu parte de sa formatzione de Gramsci ma parte propriu fintzas de sa idea sua, non nao chi unu non podet cumprender a Gramsci si non si non dda at letu ma ddu cumprendet menzus de seguru si si leghet sa biografia de Pepinu Fiori. Duncas ti torro gràssias po custos po custos libros chi nos as cussizau, ddos ponzo in sa descritzione comente a semper gai sa zente si ddos chircat ascurta tue ite scuadra tifas? Casteddu.
E Atzeni a beru est, nachi fiat juventinu Castia, non ddu sciu, ma sa beridadi potzu nai ca non mi ndi fregat mancu nudda, in su sensu ca deu tifu Casteddu poita poita mi parit ca siat una cosa bella chi sa scuadra de su logu innui bivis dongat soddisfatzioni a sa genti però deu a piciocheddu giogamu a palloni cumenti a totus ma in su tempus e mancai tengu ancora simpatia po is mitus de candu fui piccioccheddu ma nd'appu pigau ndi tengu u schifu aici mannu de tottu custu dinai de tottu custu mundu chi no è prus fattu de sport ca càstia po mei unu podit fai su cazzu chi olit non mi movit mancu u piu.
sa cuntierra atzeni juventinu e fintzas a Gramsci juventinu chi amus tocau in custu podcast dda serramus e bastat no no nde tenimus menospreziu de custos duos omines a mancari esserent juventinos so brullande ovviamente però potzu agiunghi deu puru mi chi chi chi femu o torinesu femu de seguru torinista custu est pagu ma seguru no so brullande a beru ti torro grassias po custa bella arresonada ca amus tocau milli cosas amus chistionau de sa pessona ma amus chistionau finzas de sos libros mantenende po mene sempre sa chistione supra duos livellos no chie fiat issu ma s'importanzia de sos libros suos e duncas penso lu nau sempre no deo apo imparau unu muntone 'e cosas ascurtande sas respostas tuas Jose ma ispero puru chi sos chi ascurtan custu podcast apan imparau unu muntone 'e cosas supra Sergio Atzeni chi sos chi no no l'ana mai letu apan isviluppau finzas un interessu una curiosidade a lu leghere e duncas a nde fagher ateras e a nos bier sanos grazie. A ndi fai atras medas est stetiu u' prexeri. Ciao Alessandro. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Azis ascurtadu Contannos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In sa descritzione de custa puntada acatades acàpios e ligàmenes pro connoscher menzus custa chistione e fintzas sos riferimentos a sos libros chi at cossizadu s'òspite in custa puntada. Custu podcast l'at fatu Lisandru Columbu, Cun s'azzudu de sos ospites ebbia. Tenide bos contu e adiosu.